ndị Igbo ndewonụ ndewonụ unu abịala ya dịrị nụ mma ee taa kpọmkwem ọ gbajuole dọrọ ee asị m ma taa abịa kwuo ya n'asụsụ Igbo aga ma asị ka ịta na oyibo n'ihi a sị mmiri ju nwa awọ ọnụ ọ nakwaghị ekwu okwu ee mmiri ju nwa awọ ọnụ onye okpo ya eju Mm, ya wụrụ ma ị na-anụ ihe m kwuwe na kịta ị gbaghara ị ga-anụ mgbe ọzọ nna ee a- a- abịala m ọzọ kpọmkwem taa ikwu ya otu ahụ o si dị Mm, ọ ka wụ nwanne unu nwoke oche ifu akwawa eziokwu mmụọ akwacha ya kwuo ya ee, nke mbụ n'ụwa niile Ee, ndewonụ ee biko ị na-abata akpọta nwanne gị biko e nwee nwanne gị na-anọghị nso kpọbata ya ee dịka unu ma awụ m nwa afọ Mbaise ee nne na nna m wụcha ndị Mbaise anyị wụ ndị Igbo ndị amụ siri ike mm, abịala m n'ụbọchị taa ịbịa sị ka mụ na ụmụnna anyị daa ntị ee n'otu nkeji ma abụọ tutu ee m agagharịa mm, unu ma na onye ara sị ọ dị ya nga dị ya nga tikwere nkwa ya chọrọ ịgba n'isi ahịa ee arịrịọ m na-arịọ gị dịka ị na-abịa biko ee gbalịa zisa ozi ya n'ụwa niile hmm? naanị pịa ya aka sị ya gawa eh? hmm, taa anyị ga-ekwu okwu kpọmkwem pụrụ iche eh, n'ụzọ pụkwara iche na nkeji ole ma ole eh, tutu ka aha gala ihu ka anyị na-egedo egwu a biko onye lawa ya kpọrọ nwanne ya onye bịawa ya kpọtakwa nwanne ya ndewonụ ndị Igbo

ee ụmụ igbo ndewo nụ abịaghachikwa m ọzọ mm, asị m nke onye chiri ya zere mmiri atala ma azụ eh, ghara ịnwụ ntaa kpọmkwem abịara m ka mụ na unu daa ntị ụmụ igbo ee eh, nna mụrụ m sị na dimkpa anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ eh, ya wụ na ndị okenye anaghị anọ mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ụlọ ehe ka ntị agbakwele ntị n'ọnụ isiokwu m taa wụ ihe gbasara ndị ndu biafra ọ wụ isiokwu m ndị ndu biafra okwu a ọtụtụ ndị na m sị na olee otu e si ekwu okwu a ee abaala m chee ya chekwe ya cheghachi ọzọ ee otu onye sị m sụọ ya na oyibo otu ndị ke ọzọ sị n'igbo otu ndị ke ọzọ sị mba kwuo ya anyị mara ee m were kpebie sị aga m asụ ya n'igbo ihe m ga-asụ ya n'igbo wụ na awụ m nwafọ igbo ihe m ga-ekwu ya n'igbo wụ ee ọ wụ ezi okwu na ihe gbasara biafra ma a na-ekwu okwu ya wụchaghị ihe ndị igbo ee kama a sị na um, ee, mmadụ na-abụ ee, fu- ere ugowo ndọwa ee kemgbe o teele kemgbe m chọghara ikwu okwu a kama asị m ka m cheretụ ihe eru mgbe anyị ga-ekwu ya ee mana taa anyị ga-ekwu ya ụmụnne anyị ga-ekwu otu ahụ anyị ji hụ ya ụnụ anụna mm, anyị ga-ekwu ya kpọmkwem otu ahụ anyị ji hụ ya na ihe gbasara ndị ndu ma ọ bụ ndị ntụziaka ee eh, ke ka nke ndị na-eleba anya na ihe gbasara okwu Biafra mm, ana m asị ha hie aka n'anya ha hichaa ya n'ihi eh, a sị ma enwe ruru n'ọdụ igu ọ wụọ ala ee ndị ndu nke biafra ndị a na-akpọ ndị ndu nke biafra site la Nnamdi Kalụ eh, ruo na eh, Uche Mefor rukwe na ndị niile wụ ndị ọ wụ niile ọ wụ hụwụ onye maara ha na-akpọ ndị ndu ndị ikemike ndị isi ukwu ahụ ma ndị ke m na-amaghị aha ha ee eh, ọ ndị m na-ekwu okwu ha taa ya wụ ndị ndu nke adụghesa ahụ eduhe ndị biafra ee o rule mgbe anyị ga-abịa ajụtụ na ụmụ ajụjụ ndị mechara ama anya ee ụmụ ajụjụ na amara na m kwuwe ụmụ ajụjụ ndị a na-ajụ ndị mmadụ o rule mgbe ụmụ igbo ee ma ọ bụ onye maara na ee, o metụrụ ya ma ọ bụ onye ọ na-emetụ ha ee o nwere otu nzukọ nọrọ ebe anya na-akpọ onye ọ kụtụrụ Mm? ma onye ọ kụtụ ma onye na-akụtụ ha ga-efere bịa jụtụwa na ajụjụ n'ihi oge Nnamdi Kanu na-ekwu okwu ọ sị na ndị ojii a amaghị ihe hmm? ọ sị ndị ojii brain anyị ya wụ amamihe anyị ụvụrụ isi ndị ojii adịchaghị nkọ ọ naghị ihe ijiri emeghe aha ya ihe icheta ihe ha echefuo mm, ọ wụ ebe ahụ ebe anyị na-ekwu okwu taa ndị ojii a eh, Nnamdi Kalu na-eji na-ekwu okwu mgbe ọbụla ya sị ndị isi ojii ndị isi ojii ndị isi ojii anyị black ya etie ndị black amachaghị ihe eh, i lele ya anya dịka ma anyị amachaghị ihe anyị kama orukwe nna mgbe anyị ga-egosi na anyị ma nọ n'ihe site n'otu anyị ji na-eche echiche ma otu anyị ji na-ekwu okwu ma otu anyị ji ahụ ihe ee ile ya anya kpọmkwem taa ile ya anya taa ị ga-ahụ ka ha si agagha mm, ị ga-ahụ ka ha si agagha ee eh, ndụmọdụ m ma ọ wụ okwu m na-ekwu taa na-agbakwasị ụkwụ na ha gbasara ndị ndu a ndị sị ha chịgha ndị ee eh, chọrọ ka ụmụ Igbo ma ndị Biafra niile nwere onwe ha eh, ọtụtụ mgbe ka a ga-ebịa n'obawa anya n'ukwu unu ee eh, bịa jụọ ajụjụ ee na-awụghị ajụjụ ke politik ee na-awụghị ajụjụ ke a jụọ ya ga-ewere esa ya dịka ndị a ndị ndị ọzọ na-eme eme jụọ ndị politik ajụjụ ndị isi politishans ajụjụ ngwa ngwa ị jụrụ ha ajụjụ ha were ịsa gị ya eh? ya wụ tutu m agala ihu aga m akpọzi nwanne anyị nwoke wụ dọkịta Sir Warrior na ndị otu ya nna anyị chere eh, nna mụrụ m sị na ya were ọkụkọ je eh, chụọ aja hmm? ọkụkọ ahụ na-ebe chọọ chọọ chọọ ya gwa sị ụmụ mmụọ ha egekwala ha ọkụkọ kwuo ha egewe ka ọ kara ee ha kwesịrị m akpọ onye egwu a wụ ka m kwuo ya ka ụmụ Igbo na-anụ ha m na-ekwu ka ọ gharala ịwụ na egwu megharịrị ha anya ee ọ nwanne anyị nwoke onye larala je zuru ike kemgbe ọtụtụ afọ wụ e, dọkịta Sir Warrior na ndị otu egwu ya ee ya dịrị ya mma dịkwara ndị otu egwu ya ee gịnị ka m na-ekwu taa wụ ndị isi ndị isi ya wụ ndị isi ya wụ ndị isi ya dughe ụmụ Biafra sị ha chọrọ ka Biafra bịa ajụjụ m na-ajụ unu taa wụ mana Nnamdi Kalụ ma Uche Mefor ma ndị ọzọ gbara gburugburu ọwa eziokwu ma Uwazuruike ma ọwa Asari Doku Dokubo ndị a dọgacha ọwa eziokwu unu chọga ka Biafra abịa n'eziokwu ọ wụ n'eziokwu na ha unu chọrọ unu unu chọga ka e Biafra bịa unu chọrọ ịgwa anyị eziokwu unu chọrọ ikwu ya kpọmkwem ka o doo anyị anya ewu na ọkụkọ anya na ebumnobi unu ọhụụ unu eh, ma ọwa amamihe unu ihe ọ chọrọ wụkwa ee anyị chọrọ ka Biafra bịa unu ga-esa anyị ka asa ha esekwa m ajụ unu ndị a niile wu ndị ọnụ ha na-eru n'okwu na ndị gagha ije a ee tutu m agakwala ihu n'ihi enweghị m ọtụtụ oge ịnọ nga ikwu okwu onye ara sị ọ dị nga dị nga tiri mkpu ọ chọrọ iji gbalịsi ahịa nke ekwekwe m ntị ee nye ndị nwere ike ịbịa ikwuwe ma ndị ga-ekawa eh, sị na ama nara n'ego geenụ m ntị amam ụdị ego nwere iji azụta chief ahụ eziokwu ekwucha ya ka ahụ eziokwu kwuchi ahụ ekwucha ya kwuo ya amam ụdị ego iji azụ m amakwana m onye ga-ebịa kpọwa m sị wụrụ onye sị onye ka ịkpọkwara m sị na onye kwere m ego geekwa m ntị adịghị onye m bịagharị ee eh? ọ dịkwara onye m sị ya nye m ọ dịkwara ihe m ji ego gị eme anaghị azụtafu m azụta o nweghị ụdị ikpe gị ji azụtafu m agala m obere gị hmm? o nwekwana ụdị ihu ị nwere ike iji nwetafuo m n'ihi egwe ka anyị ji aka ya nga ahụ anyị hụrụ ya nna mụrụ m sị na eh, onye nwe eziokwu ya kwuo ya eh? akwụkwọ nsọ abịa sị na anyị ga-ama eziokwu eziokwu emekwa gafuo n'oru ọhụ ejila anyị na-eji ekwu eziokwu mgbe ọbụla anyị nọ anyị ji ekwu ya otu ahụ anyị hụrụ ee ka dịka ndị ga-ele anya ma ndị ga-ele onyonyo ya ee ndị ga-eghọta asụsụ m sụrụ otu dị mma ka ha ghara na-asị na ee ma otu Buhari kpọrọ m ma otu pdp akpọkwala m ma otu apc crap ụmụ akpọla m ma otu ọkwa ndị adc kpọga m ma otu ụmụ ivutele ekwentị gbakwara ọgwụ gị ngwa adoje nye m ego adoje m dị ready na hmm, dekwere onye m chọrọ ihe m gwara gị otu ọ dị eh, dịka maazị Nnamdi Kanu ndị ojii amaghị ihe ndị ojii brain ha nwụrụ anwụ hmm, eh, eh, na ndị ojii ndị ojii ndị ojii ee ka ọ ghara ịla ịwụ na ndị ojii wee ha kpọrọ anyị ya wụrụ na amamihe anyị nwụrụ anwụ ee ihe anyị na-ekwu ya bụ otu ahụ ọ dị a sị oke kpakara akpa garị adịkwaghị nwatakịrị oke ọ wụ oke lere akpa garị kpaka ya ọ wụ nwatakịrị oke oge erule mgbe okwu nwa oge erule mgbe a ga-eji kpọkarata ndị isi a niile ndị anyị hụrụ mmadụ niile nwụchiwala ụtụtụ ehihie na abalị ọtụtụ ejila ụlọ otu nwa a mụrụ ha nwụna eh, ndị ke dị abụọ egbuola ha ọtụtụ ndị imirikiti ime n'ime ha nwụna ọtụtụ alaala lafuo ebe ọzọ ọtụtụ ele akwụkwọ la eji ha eme njem dọkasacha ya lufuochaa ya n'otikpiri ọtụtụ eme na-enwe ịhụ na obi ha ewu ee ahụ chọrọ ka ha lawala Biafra site na ntụziaka nke maazị Nnamdi Kanu na Uche Mefor ee mana taa na m aghọta na Uche Mefor agbatụwala ụkwụ dịka onye ụkwụ ya gbawa na ekweke ọ mawa na jijiji dịka ọ na-agba ọsọ egene m ntị nna mụrụ m sị dimkpa anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ ee egwu anyị ndị dimkpa na anụ na anyị ji ahụ ihe anyị ekwu onye otu ahụ ada ebe gbaje dịghị onye ọbụla na-agba ọsọ onye ọbụla gba ọsọ nne ya ee o rule mgbe unu ga-abịa gwawa anyị nnọọ gwawa anyị eruwa anyị anya ọ gwaghị ekwu ya na phrase ma ọ bụrụ ndị okwu bekee anyị na a na-ekwu ya ile edo anyị anya ile edo nwa ewu anya ile edo ugo nwa ọkụkọ anya ee na otu unu ji nwee mkpebi ịhụ na unu chọrọ ka ụmụ Biafra lawa ee ọ wụ ya wụ ihe m sị m kwuo ọkwanye ihe nkwe bịa taa ọkwanye ihe m chọrọ ikwu taa ọkwanye ihe m kwesị ụmụ Igbo ebe ọbụla unu nọ o rule mgbe a ga-ajụwanụ ndị ajụjụ e, ya wụrụ ma onye isi anọghị ya ee onye osote ya anọchie na-agba mbọ e, mgbe echere mgbe e lere onye isi ụmụ Biafra ahụ maazị Nnamdi Kanu ya na nga maazị Uche Mefor nọ na-ekwu n'aka na-akwụ n'aka n'ikuku na-ekwu n'aka anyị na-ege oli onye ọbụla na-eso ya n'otu o ji na-ekwu n'aka ee o gosiri na onye isi onye na-esote ya maka onye isi kwuwe ee ya wụrụ na erute onye isi agbarụ ndị a nọ n'isi a e, Biafra wa bịa buli onye isi a chọwala ịgba ọsọ onye isi a chọọkwala ịgba ọsọ ọ chọọkwala ije mepee ee ebe a la-ekwu okwu nke ya ọ chọwala dị mma m so mepeele ka onye ọbụla na-aghọta asụsụ m ọfụma ọ chọwala ma ọ wa ọ chọrọ ma o nwere ike ee ije mepee ije mepee ebe a na-ekwu okwu ajụjụ m a wụrụ nsogbu ndị Igbo nwere ma ọ nsogbu ụmụ Biafra nwere ọ wụ na redio ebe a na-ekwu ekwurekwu ka ọ gbara ndụ ọ wụ na ebe a na-ekwu okwu afụtakwuo okwu ọ ya ihe ụmụ Igbo chọga ka ụmụ Igbo wa ma ọ ndị niile wụ ndị ọ gbasara na Biafra ma ọ wụ na ha chọrọ ha nwere onwe ha ka ọ wụ ha chọrọ ha ga la-ekwu ekwurekwu unu dọghagịrị ya wụ na o rule na bikonị anọchaghị m n'ọnọdụ ikwu ụtụtụ taa o rule na m ga-ajụnị ndị isi ajụjụ onye ọbụla ịgbachi nkịtị adịghị uru ọ bara o rule mgbe maazị Nnamdi Kanu ga-abịa gwa ụmụ ụwa okwu n'ihi o ruru ka o mere ka m ghọta na kemgbe e gbuwere ụmụ Igbo n'obi Igbo gbuo ụmụ Igbo dị ka ebe e gburu ọkụkọ gbuo ụmụ Igbo ndị a gbajasara n'ikuku onye ọbụla hụrụ ya ee maazị Nnamdi Kanu ekwubela okwu ee ya wụ na o rule mgbe o kwesịrị ịbịa kwuo okwu gwa anyị gwa ụmụ ụwa niile otu ha eji dị na o rukwele mgbe ọ ga-abịa gwa ụmụ ụwa otu ọnọdụ Uche Mefor si dị e, ọ wụ ihe a na-ezo ezo ụmụnna unu ma mmadụ anwụọna ọtụtụ ndị mmadụ anwụọna ọtụtụ akụ ala biele ihe dị ike agba unu kpọ ekpọnị kpọnị ekpo aha ee nna mụrụ m sị gị mee eziokwu eziokwu eme ka ịfọlụ uru ị nụna ihe anyị ji akwụ nga anyị kwụ anyị ji akwụ n'ụzọ eziokwu eh? ị mara eziokwu ị ga-adịrị ndụ ma ị maghị eziokwu ị ga-anwụ ihe na-eji egbu nwatakịrị wụ aka ike eh, ihe na-ejikwa na-egbu agadi wụ aka ike eh, oke m kadụrụla egbu akwụkwọ gị m ga-enọ emere eh, ahụ m ga-ala arụ unu si m mmechi ọnụ hmm? o rule mgbe ị ga-ekpọkalata ndị a chịga ọchịchị a kpọtachakwa na Uche Mefor kpọfụta ya na ya na Nnamdi Kalụ a gbaa ha ajụjụ ọnụ ọ wụ eziokwu na ihe unu vu l'obi wụ inwere ụmụ Biafra Biafra n'ime mmụọ na eziokwu ọ wụ na ihe unu chọga nga unu na-emepe redio kwuwa ekwuru ekwu bụ na-ajụga ajụjụ a ihe Nnamdị Kalụ kwuru wụ eziokwu ndị isi ojii ndị isi ojii ndị isi ojii black black black hmm? ọ ya wụ ihe m kwuwe ka onye ọbụla ghara nwa nkịtị ala aka achọrọ m ka unu onye ọbụla nọ gburugburu ma ikpe jụọ ajụjụ a e ọ wụ eziokwu ihe anyị kwuwe na ọ wụ e ọ wụ eziokwu ee mgbe onye isi onye na-esoro onye isi gbaji ọsọ ọ wụ na ị gbadula ọsọ ee mgbe i furu mgbe ị e si n'akwa gị anọ ole onye ọzọ nọchie ya ee ole onye ga-enọchi ole ebumnobi ole ihe a chọga olee otu e si enweta ya olee ihe a ga-ega olee ihe a ga-ekwu anyị ga-ekwu ya ekwu nwanne onye ọbụla hụrụ eziokwu kwuo ya n'ihi ee eh, ma o metụ ha gị metụ onye ọzọ ma o metụ ha Okorie o metụrụ Okafọ ma o metụ ha Okafọ o metụrụ Okorie ee eh, ya wụ na onye ọbụla ghara ịnwa nkịtị ala aka ee eh, ga-ekwekwe na ntị ga-ekwekwe na ntị ụmụ Igbo la ndị nụ asụsụ m na-asụ ha ekwuwe ha wụ sị ala dị mma ka ihe dị mma ka ihe dị mma adịghị onye ga-ehụ nga e gburu nwanne ya ya chịwa ọ dịkwara onye ga-ehụ nga na ọ ga-ahụ na nwanne gị elighị ya taa gị eje mewe party kpọọ ndị mmadụ a na-eli mmadụ na ezi unu ga-eje kpọwa party ndị mmadụ bịa gbawara gị gwuriwere gị na onye eli eli ya ahụbeghị m onye mere otu ahụ mbụ ya wụ na mmadụ ndị a niile ọdụ onye anyị chọrọ ka ọ nwụrụ anyị kama he anyị chọrọ wụ ebumnobi ahụ unu mara sị kpọmkwem na unu chọrọ ka ụmụ Biafra nwere onwe unu ga-egba mbọ mee ka o ghere ọnụ ka anyị ghọta ọ wụkwaghị ihe e kwuru ekwu ọ wụkwaghị dịkwaghị ihe e ji redio eme ọdọ ị hụna redio ndị ke unu mepecharala emepe aga m iso ụzọ ole onye na-anụ he unu kwuru na ke Awụsa nụ he unu kwuru na ke Igbo hụ he unu kwuru na ke Amerịka hụ he e kwuru na ke London ọ wụ ke human right a ga-echi ji mepe ndị mmadụ ga-enụ

anaghị ekpuchi eziokwu aka ebe egwe ka anyị nọ anakwanaghị eji ya eme politik anakwanaghị ele obi anyị kwafe ya ee ndị isi ojii iwe ahụ e, na-amachaghị ihe egwe ka anyị so na ndị mmadụ he nna hmm? n'ihi nne na nna m mụsiri m ike ya wụ he m ji na-akpọ ụmụ Igbo ebe ọ bụla unu nọ ị hụna ndị ndu a Nnamdị Kalụ na Uche Mefor o rulene mgbe a ga-akpọkalata ha jụọ ha ajụjụ ya na-agba ọsọ kpọbatakwa ya na-asị ya nwoke lọghachi nga ị ga-emebe he i mere ị ga-enọ nga anyị akapịachaa ya tutu mee n'afọ gafọ n'ihi gịrị ndụ ndị mmadụ agaala ụmụnne ndụ ndị mmadụ agaala njem ndụ ndị mmadụ agaala njem n'ije ha gbasara ole otu ọ ga-eji wụrụ na Biafra bịara ọtụtụ ndị elela ọrụ ha hapụ ya ọtụtụ ndị ndụ ha agaala ọtụtụ ndị elela ezinụlọ ha gba ọsọ ọtụtụ ndị anọrọna n'ahụhụ ọtụtụ ndị aghọọla ndị na-enweghị ụkwụ ọtụtụ ndị aghọọla ndị na-enweghị aka ọtụtụ ndị wu ndị ghọrọla ndị isi ọtụtụ ndị aghọọla ndị isi na-adịkwaghị mma ọtụtụ ndị agbarala aka ọtụtụ ndị aghọọla ndị gara obodo ha atọ ebe ahụ n'ihi ha biko unu lebana ihe a anya hụ o siela ike o ya wụ he nchịkọta ha sị mmiri atala ma azụ anwụrụ unu erule mgbe unu ga-abịa gwawa anyị eziokwu ka anyị mara ma ọ wụ n'eziokwu kpọmkwem na unu chọga ka Biafra abịa ka ọ wụ n'eziokwu na unu chọga ka ime ihe ndị bekee na-akpọ delay tactics eh, unu ma ihe m na-ekwu ya wụ e nwere he a na-akpọ ihe dị very important he dịcha oke mkpa na he dị important ya wụ na he dịcha oke mkpa gbuo ọ wụ he anyị kwuwe ndị ke ọzọ nwere ike ịbịa n'oge mgbe ọ ga-eru anaghị m achọ ka ị hụ m n'anya anaghị m achọ ka ị kpọ m ugwu mana asị m ee eh, ya wụrụ ma okwu a m kwuru adịchaghị mma biko lufuchaa na okwu na-ewekwere m ahụ ma ọgbụrụgbụ mmadụ na anụ na ee ya wụkwana na ahụ akaghị o jikwa na-egbu dimkpa dị otu anyị dị ee ahụhụkwana aka ma ụmụntakịrị anụ ha o jikwa na elu ụmụntakịrị chịsa ha aka ee ha ga ụkwụ akara aka ya wụ na ma elu ma ala anyị ga-ekwu ya ekwu unu anụna ya maka ndụ ogologo anụna anyị agaghị nọcha nga adawa anya ntị na akpa unu anụna he m kwughe ọ dịghị otu ọ ga-eji wụrụ na ha chọgha ahụ Biafra ndị mmadụ na-anwụ ndị mmadụ na-agba ụlọ ha na-agba ya ọkụ a na-egbu ndị mmadụ dịka ọkụkọ ndị e gburu ndị a hụrụ ndị akpọrọ akpọrọ ndị nọ n'ụlọ nga emechaa ma niile Uche Mefor ọ sị adịkwaghị anyị ewerele nwayọọ jee mepewe nke ọzọ ebe a na-ekwu ekwurekwu onye gba ọsọ nne ya ị ga-enọ akpọ ọnụ ndị a niile ndị ọ dị l'aka kpọchienụ ndị a jụọ ha na ajụjụ ọnụ ma ọ wụkwa eziokwu na unu vu l'obi ime ka ụmụ Biafra nwere onwe ha ọ wụ eziokwu he m jikwa ekwu ya na Igbo wụ na mba niile ndị a ọtụtụ n'ime ha wụcha ndị Igbo ee eh, ka enwee ka ha nwee ike nụ asụsụ m sụwa ọfụma ee ka ha nwee ike nụ kpọmkwem he m kwughe ka ọ ghara ịla awụ na a sụrụ ya n'oke oyibo ya dịka iwere e anyị were akara aka anyị ji ereshi ndị mmadụ ị ma ndị igbo sị izu ka mma na nneji he o ji wụrụ na izu ka mma na nneji wụ na mgbe nwanne na nwanne na-ekwu okwu ọ na-ada ụda ọ na-ada dim ọ na-ada jam ee eh, ya wụ na ọ wụ ka a ha m taa ee eh, eh, biko uche mefor ma ọ bụ nnamdi kalu mmadụ na abụọ na ndị ọzọ gbara ya gburugburu ọ wụ imegharị mmadụ anya o rule mgbe unu ga-eji abịa gwa ụmụ igbo ma ọ wụ ụmụ biafra ebe ọbụla nọ n'ụwa niile ọ wụ eziokwu na he unu chọgha ime dị unu n'obi iwetere ụmụ biafra biafra ka ọ wụ na he unu chọgha wụ ịla-emepesi ebe a la-ekwu ekwurekwu eh? n'ihi okwere la nghọta m na ahụọla m otu ma abụọ ma atọ wụ ebe e kwugha ekwurekwu ihe gbasara ihe gbasara okwu biafra maka onyogonyonyo aga m ese mmadụ isikwu ya jee mepewe ọzọ ọ wụhụ ajọ adọga sọwụhụ adọga ndị isi ojii ndewone taa bụ ụka echi bụ udo dịrị unu ka chi bọọnụ